Wawa amwene amwene tatiyeni tichezeko nkhani za science science ndi technology makamaka pa nkhani yokhuza mlengalenga eh? mlengalenga kun- kunja kwa dzikoli eh. mwina mwa tupena nthawi zina ifeyo chifukwa choti tasalira kwambiri kunkhani za science za technologies sitimaganizira kwambiri yayi koma anzathuwa azunguwa machinawa ma asiansiwa anatuluka kale kunja kunja kwa kwa kwa dziko linoli tikati dziko sindikutanthauza malawi kunja kwa earth uno

anamanga chi space station chawo chatha zaka 40 chili mmwamba mmenemo kumene amapita anthu ukakhalako kumakapanga zinthu zosiyanasiyana ukapanga zinthu zosiyana chili mmwamba mmene eh? ndiye amenewawa adapanga chi- chi- chi- chi- collaboration yawoyo ma, ma americans ma russians ma europeans

kupanga expire moti afuna ayipange retire eyetu koma alibe ina replacement amene ali ndi amene ali nayo yanyowani ni ma China anyway um, ngati muli ndi mafunso pa nkhani za ma space station amenewa mutha kundifunsa kuma comments komano chimene ndifuna ndikambe news za panopa ndizonena kuti ma astronauts anthu amene amakakhala amapita kumeneko kumakagwira ntchito mu nyumba muja amasinthana apitamo ena akhalamo miyezi itatu ena akazasinthana ena atani abwera ndiye ma China amene anali kumeneko kunapita ena okasinthana nawo kuti atatu amenewa abwerere right eh ndiye moti anapangana ma handover kuti atatu azibwerera kunoko amayenera kubwerera mawali kumabwera kuno koma kuti abwerere amayenera kukwera e chombo china chokuti chianyamule kumene kuja chialowesenso kuno azibwera ndiye chombo chimene chichi chimene anapitirachi amachiyimika panja iwo aja ndikulowano mu, mu, mu stationi ndiye akhala mu stationi akamafuna kutuluka amalowanso mu chombo chawo chija ndikuchinyamula nkumabwera nacho ndiye chombo chawo anachiyika panjachi chapezeka kuti chawonongeka. Kuwonongeka kwake chawonongeka bwanji? Chagundidwa ndi zinyalala zomwe zili mmwambamu. Nkhani yomwe ndimafuna ndikambe ndi imeneyi. Mmwambamu muli zinyalala ndipo zinyalala zimenezi ndi zoopsa kwambiri. Zinyalala zimenezi zimachokera mu ma satellites eh, ma satellites eh, timaona ma, maiko osiyanasiyana akutumiza ma satellites ma communication satellites zimakhala ngati dzimbale nditu zokhala ndi ma solars eh zimapita kumakauluka mmwambamu ti ndi zimbale zimenezi zikalowa zikachoka pa earth apa ndikupita zikakalowa mu space muja nanga sikumakhala kuti kulibeko gravity eh, eh zili kumeneko zimakhala zikungozungulira mwambamu. Moti inu ndi ine tikutha kugwiritsa ntchito intaneti, tikutha kupanga communicate mafoni chifukwa cha zimbale zimenezi, zimasetilaiti zimenezi. Nde masetilaiti zopangidwa ndi anthu kumakhala tear and wear, nanga si zili mmene muja zikugwira ntchito zambiri zimafa. ndiye zikafa chifukwa choti mmene muli gravity mulibemo gravity zimangokhala zikupanga float zikumangoyenda zikumangoyenda mmene muja eti eh, ndiye zima space junk zimenezizi zilimo zambiri tsopano Mayiko achina Chinawa apanga test ma satellites ambirimbiri, kumaponya ma satellites ambirimbiri. Mayiko ngati achina Japan, mayiko ngati achina Korea, mayiko ngati achina America, Germany, France, Russia amaponya zima satellites zambirimbiri. Achina North Korea aponya zonse zija zikapita mmwamba muja zimasandukano junk. moti zikungozungulira mmene muja kumangozungulira kumangozungulira nthawi ina yake zimalowa zikalowano mu earth ino kuti zalowa mu spa- mu- mu chani mas- mu skies mwathumu zimatha kugwa ndikuzafika pansi eh munamvapo nthawi ina yake anenge ku Malawiso kunagwapo chitsulo china chake chosadziwika bwinoyo yachikulu kwambiri kungochokera mmwamba mukugwa kufika eh, chifukwa zili za- zilipo zambirimbiri mmwambamo now chifukwa choti mayiko akupikisana eti ayike ma- ali ndi maspe- ma satellites ambiri ndani ali ndi ma satellites ambiri ndani anthu aja akungoponya zima satellites zawo zija palibe kuletsanaso ola malawi titati tapanga zi- mashini yathu tikufuna nafenso tiponye satellite titha kunena tikuponya satellite mpaka yapita aliyense akungoponya nde kuli chisawawa chimenechi chonena kuti it's no longer safe sikuli safe eh? ndithu kuli ma debris ambirimbiri eh, ma junk ambirimbiri amene akuzungulira zungulira eh? eh. ndimakhala ndikumaganiza kuti mwa ma junk onsewa otumizidwa kuchokera maiko aku africa ngochepa but yet Zimenezi zikati zizasokoneza china chilichonse chokhuza dziko lapansi pano, zitionongera tonse dziko lapansili. Chifukwa dziko lapansili tonse tilipo pompano. Ena ake kuti apange zinthu zosokoneza mwambamo ndiye kuzabwere chinthu china chake chizagwe pansi pano chitha kuzasokoneza dziko lonse ndi anthu omwenso onena kuti iwo samapanga nawo zimenezo. Amen. Inu mukuiona bwanji nkhani? Nkhani imeneyo mukuiona bwanji? Ine ndikuona ngati kuti mayiko amenewawa amene akuponya zima satellites zawo zambirimbiri zili mwambamo ofunika ayambe kuonedwa kaye bwino, pakhale malamulo a pakhale regulation, chifukwa atha kuphulisa zinthu for everyone. atha kuwononga zinthu for wina aliyense atha kulithetsa dzikoli ndithu dziko likutha chifukwa cha zinthu zoponya ma china kapena zoponya ma americans mmwambamo inu mukuona bwanji akuluakulu